ni e denkɛ ni san naani walima i denmuso ni san naani nana i ɲininka ko wari ye mun de ye e bɛ se ka jaabi telimani jumɛn d'a ma a ka se k'a faamu n'a ka denmisɛnnin hakili ye i b'a dɔn ko anw ka nin video in kɛ tuma na an bɛ ka taa san bi seegin de la sefa bɛ ka dun farafinna jamanaw fɛ e bɛ wari min dun don o don n'an b'a fɔ o ma ko faransefa a nana cogo di papiye jalan dun de don ɔ munna jamanaw t'a camanba dilan k'a di bɛɛ lajɛlen ma sɛgɛn ka ban diɲɛ kɔnɔ munna erɔpu jamanaw ka wari n'a b'a fɔ a ma ko ero o dɔrɔmɛ kelen o bɛ bɛn anw ka sefa kɛmɛ ni bi saba ani dɔrɔmɛ kelen ni tama dama dɔw ma munna o falen b'o cogo la kabi tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni naani munna a bɛ fɔ ko faransefa ko a sirilen don erɔpu jamanaw ka wari la munna a bɛ fɔ ko faransi de jɔlen don faransefa garanti kɔrɔ n'o y'a kunmabɔli ye bamanankan na munna sefa bɛ dilan faransi munna jamana minnu b'a dun olu yɛrɛ tɛ se k'a dilan munna mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔfɛ modibo keyita a ye mali sama ka bɔ faransefa la ka mali yɛrɛ ka wari dilan n'a bɛ f'o ma ko franmaliyɛn zuye kalo tile fɔlɔ tubabusan ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni fila ɔ mun de kɛra sababu ye ni musa tarawele kɛlen k'i sigi ale tilara ka mali ko o wari in bila n'a bɛ f'o ma ko franmaliyɛn ka segin ka na don faransefa la tubabusan ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni naani ɔ mun de bɛ fanga don jamana ka wari la ani mun de bɛ fanga bɔ jamana ka wari la farafina jamana minnu bɛ ka sefa dun bi bi in na u bɛ se ka bɔ faransefa la k'u yɛrɛ ka wari dilan k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ t'a la wa i t'an ka video in bɛɛ lajɛlen lajɛ lala i na jaabiw dɔ sɔrɔ nin ɲininkali ninnu na ni nin y'i siɲɛ fɔlɔ de k'an ka video lajɛ an b'a ɲini i fɛ k'i abonne an ka chaîne na n'an ka video diyar'i ye k'a yira ko video diyar'i ye ani ka video tila i n'i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ne balimaw maa bɛ ko dɔn nka maa ko bɛɛ dɔn tɛ so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ dɛ yanni an ka taa yɔrɔ jan an bɛ wari ka magoba saba fɔ aw ɲɛna wari b'a to an bɛ sanni feere kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ n'i ko tulu jifilen ɲɛ kelen ko o bɛ bɛn dɔrɔmɛ kɛmɛ ani dɔrɔmɛ mugan ma o ye sanni feere ye nansaraw b'a fɔ o ma ko intermédiaire des échanges wari b'a to an bɛ se ka jatew kɛ an ni ɲɔgɔn cɛla la misali la n'i ko ko tiga mure kelen ko o bɛ bɛn sefa dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ ma ko kaba mure fila ko o fana bɛ bɛn sefa dɔrɔmɛ bi wɔɔrɔ ma ɔ n'i ye ninnu sanga ɲɔgɔn ma i bɛn'a ye k'a fɔ ko tiga mure kelen ko o bɛ bɛn kaba mure fila de ma wari y'a to an sera k'o sanga ɲɔgɔnma in kɛ nansarakan na a bɛ f'o ma ko unité de compte wari b'a to fana an bɛ se ka fɛnw tɔnɔ mara ka san caman caman kɛ Nansaraw b'a f'o ma ko réserve de valeur misali la ni mangoro feerela ka mangoro bɔrɛ kelen b'a bolo n'a ko k'a b'a bila ka san wɛrɛ de kɔnɔ ka mangoro in feere an bɛɛ b'a dɔn mangoro in na toli a bolo nka n'a ye mangoro in feere ka waa fila de tɔnɔ sɔrɔ a la a bɛ se ka waa fila in mara fo san wɛrɛ nin ɲɔgɔn tuma a bɛ se ka taga mangoro wɛrɛ san n'o ye tuguni Sanni feere a bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kabi diɲɛ sɔgɔmada fɔlɔ fɔlɔmaw tun ka sanni feere caman camanba tun ye ka fɛnw de falen ɲɔgɔn na misali dɔ ye filamuso ka taa ka nɔnɔ falen bamananmuso ka ɲɔ la walima donsokɛ ka n'a ka sogo fagalen falen bamanankɛ ka ɲɔ bɔrɛ la o la donsokɛ ni bamanankɛ tant que kelen mago bɛ sogo la kelen mago bɛ ɲɔ la olu k'o sanni feere kɔni o bɛ taa ɲɛfɛ nka don min na ni bamanankɛ de mago nana jɔ wotoro la n'o bɛ sɔrɔ numukɛ de bolo n'o tɛ donsokɛ bolo an bɛn'a ye k'a fɔ ko u ka sanni feere u ni ɲɔgɔn cɛla la a bɛ yoboyaba ɔ walasa ka dankari o de la sabu sanni feere u ka dugu taaɲɛ b'o de la bamanankɛ ni donsokɛ ni numukɛ u nan'u sigi k'u hakili jagabɔ ka dannaya ta k'a da kolonkisɛ kan misali la k'u b'o kɛ falen ye u ni ɲɔgɔn cɛla la o la u cɛ saba u bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko donsokɛ ka sogo kilo kelen a bɛ bɛn ni kolonkisɛ hakɛ ma numukɛ ka wotoro kelen a bɛ bɛn ni kolonkisɛ hakɛ ma bamanankɛ ka ɲɔ bɔrɛ kelen a bɛ bɛn ni kolonkisɛ hakɛ in ma i bɛn'a ye k'a fɔ ko kolonkisɛ minnu tun filifililen don u ka kɔda la yen nɔ ni nafa foyi tun t'a la u cɛ saba filɛ ka nafa ta k'a di kolonkisɛ ma ne balimaw nin misali bɛ cogo min wari fana b'an bolo o cogo in de la yen an bɛ wari min dun bi an ni ɲɔgɔn cɛ o wari b'a tɔgɔ sama ka bɔ o dannaya in de kɔnɔ adamadenw fɛ n'a bɛ f'o ma ko monnaie fiduciaire n'o y'an ka wari ganaw ye an'an ka wari biyew ye wari suguya filanan min bɛ yen nɔ ni adamadenw b'a dun u ni ɲɔgɔn cɛ bi bi in na nazaraw b'a fɔ o ma ko monnaie scripturale olu ye wariw ye minnu ye sɛbɛnniw de ye an ka subahana mansinw kɔnɔna na walima an ka telefɔniw kɔnɔna na o misali dɔ ye n'i y'i ka banki kɔnti dayɛlɛ walima y'i ka orange money kɔnti dayɛlɛ i bɛ wari hakɛ min sɛbɛnnen ye i bɛ se ka sanni kɛ n'a ye bɔlɔlɔw sanfɛ i bɛ se k'a yɛlɛma fana ka kɛ wari ye waati o waati mana i diya o de ye monnaie scripturale ye ɔ wari fanga bɛ bɔ mun kelen de la fɔlɔfɔlɔ wari tun fanga nɔrɔlen don sanu ani warijɛw de la bi bi na an b'a ye k'a fɔ ko hali ni o b'a la i b'a ye k'a fɔ ko politiki min bɛ wariko ɲɛma o de bɛ sanga sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ wari ka fangako la ka tɛmɛ sanu ani warijɛw kan wari a fanga dɔ fana nɔrɔlen don jamana bɛ sɔrɔ min k'a yɛrɛ ye k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ ka dɛmɛ t'a la nansaraw b'a fɔ o de ma ko pib produit intérieur brut ne badenw o bɛ baara de kofɔ sabu jamana ka sɔrɔ belebeleba sira dɔ ye a bɛ fɛn min dilan a yɛrɛ ye ka tila k'a feere a yɛrɛ ye ɔ ni jamana ka fɛn santaw jamana wɛrɛw kan ka don a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ni nazaraw k'o ma ko importation o de ka ca ka tɛmɛ jamana bɛ fɛn min dilan a yɛrɛ ye ka tila k'a feere jamana wɛrɛw ma ni nazaraw k'o ma ko exportation o bɛ kɛ sababu ye ka camanba bɔ jamana ka wari fanga la ani ka dɔ bɔ jamana yɛrɛ ka sɔrɔ la an da sera a ma jamana ka wari fanga dɔ fana nɔrɔlen don dannaya min bɛ diɲɛmaa fɛ ka da a ka wari kan ani politiki min bɛ a ka wariko fana ɲɛma o politikiko wari fangako la o hakilina dɔ bɔra nansara jamanaw ka ɲɔgɔnyeba la min kɛra lameriki jamana kan tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi naani ani naani jamana minnu de farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ olu kɔni de tun ye jamanaw ye minnu de ye sebaaya sɔrɔ diɲɛ kɛlɛba filanan na n'a bɛ f'o ma ko deuxième guerre mondiale ɲɔgɔnye in de kun tun ye ka kuma wari kan walasa sanni feere diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ani ka kuma cogo min dɔ bɛ se ka bɔ feerefɛnw gɛlɛyaliba la a waati ni nazaraw b'a fɔ a ma ko inflation o ɲɔgɔnye ninnu nana bange fɔkabɛn minnu na u y'o de fɔkabɛnw wele ko bretton woods bɛnkanw o bɛnkan ninnu dakuruɲɛ damadɔ a da diyara lamerikɛn jamanaw de ka wari la n'o ye dolari ye sabu a y'olu ka wari ta ka bila diɲɛ bɛɛ ka wari sanfɛ nin yɔrɔ in na an b'a walawala k'a fɔ n'an k'u ka wari bilara diɲɛ bɛɛ ka wari sanfɛ o kɔrɔ tɛ k'u ka wari ka girin ni diɲɛ bɛɛ ka wari ye Bɛnkan in kɔni tun b'a fɔ ko diɲɛ jamana minnu kɔni tun faralen don ɲɔgɔn kan lajɛ in kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen ka n'u ka wari kunmabɔ sanu ka na mara lameriki jamana na o de kɛra sababu ye diɲɛ sanni feere fanba a waati a tun bɛ kɛ n'olu ka wari de ye n'a bɛ fɔ ma ko dolar amerikɛn ni dɔw fana b'a fɔ a ma ko petro dolar sabu diɲɛ jamana taji feerelabaw a waati olu tun man teli ka sɔn k'u ka taji feere i ma wari wɛrɛ la ni amerikɛnw ka dolar tɛ hakililajigin na iraki perezidan kɔrɔ n'u b'a fɔ a ma ko saddam hussein ale tun b'a fɛ k'o hakilina in de kɛlɛ ɔ a kɔni labanna cogo min o fana ma dogo mɔgɔ si la ɔ lameriki jamana nana o bɛnkan ninnu de caman caman sɔsɔ taali ɲɛfɛ o misali dɔ de ye k'i ban ka jamana minnu tun bɛ jɛkulu la k'u ka sanu segi u ma n'u tun seginna ka na sanu in nɔfɛ k'u b'a falen dolar la ani lameriki jamana nana a kɛ a ka dolar wari caman camanba kɔni dilanni ye k'a sɔrɔ a kunmabɔ sanu t'a bolo ɔ erɔpu jamanaw n'o ye bi bi na anw ka nin video kɛ tuma n'o ye jamana mugan ni wolonfila faralen ye ɲɔgɔn kan olu nana lamerikanw ka janfa de ye bɛnkanw na ɔ u fana farala ɲɔgɔn kan fevriye kalo tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila k'u bolonɔ kɛ sɛbɛnw na sɛbɛn minnu de b'a to u bɛ jɛ ka wari kelen dilan awa k'o wari kelen dun wari a bɛ f'o ma ko euro u y'a dunni daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ tubabusan ba fila ani fila ɔ anw bɛ ka franc cfa min dun a nana cogo di an bɔra ka bɛnkan minnu fɔ aw ɲɛna sisan nɔ n'o de ye bretton woods bɛnkan ninnu ye faransi tun bɛ o jamanaw cɛ la o la u ka cɛ dɔ tun bɛ yen nɔ a waati n'a bɛ fɔ ale ma ko le general de gaulle n'ale tun ye faransi politiki mɔgɔ ani finitigi cɛsirilen ye a waati ni o kɔfɛ a tilara ka na kɛ faransi jamanakuntigi ye o general de gaulle o de nana franc cfa hakilina ta k'o kɛ wari ye k'o di faransi ka mara tun bɛ boli farafinna jamana minnu kan a waati n'an b'a fɔ o ma ko colonie française nin yɔrɔ in na an b'aw hakili lajigi k'a fɔ jamanaw dɔw yɛrɛ tilara ka dan don franc cfa la n'olu tɛ faransi ka koloniw ye nka an da bɛ s'a ma taali ɲɛfɛ nin franc cfa kura in ni faransi bɛ ka bɔ k'a di a ka mara bɛ boli farafinna jamana minnu kan o sefa wari tun sirilen don faransi de la sabu ale de tun b'i jɔ a garanti kɔrɔ awa falen fana tun sirilen don faransi ka wari la a waati n'u b'a f'o ma ko franc français ɔ faransi donnen ero wari dunni na sefa nana siri ero wari la nka faransi kelen de b'i jɔ a garanti kɔrɔ fo bi o garantili kɔni faransi a t'a kɛ fu sabula jamana o jamana bɛ franc CFA dun olu fana tun diyagoyalen don ka to o garanti kunmabɔli o nafa ka t'o mara faransi n'o ye trésor français kɔnɔna ye o farafindenw ka wuli ka jɔ an'u ka kuma caman fɛ u y'o yɔrɔnin kɔni bɔ a la tubabu san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn jateminɛw kɔni bɛ k'a yira k'u bɛ ka tɔgɔ in kɔni falen nka farafinden caman caman ko k'u ka sefa yɛrɛ de falen ka bɔ u da la a tɔgɔ fɔlɔ de tun ye colonie française d'afrique a bɔr'o la ka kɛ communauté française d'afrique ka tila k'a b'o la bi bi in na a bɛ franc de la communauté financière en Afrique o la an bɛ don min na i komi bi an ka nin video in kɔni kɛ tuma na franc CFA a bɛ dun farafinna jamana tan ani naani de kɔnɔna na o jamana tan ni naani na jamana seegin bɛ farafinna tilebin yan fan fɛ olu ka waridunjɛkulu u b'o wele ko UEMOA Union économique et monétaire ouest africain o ye mali burkina faso niger guinée bissau sénégal bénin côte d'ivoire togo nin yɔrɔ in na an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko togo ani guinée bissau olu kɔni donna a la k'a sɔrɔ u tɛ faransi ka koloni ye jamana wɔɔrɔ bɛ farafina camancɛ yan fan fɛ olu ka waridunjɛkulu bɛ wele ko cemac communauté économique et monétaire de l'afrique centrale o jamana wɔɔrɔ ye gabon Cameroun, Tchad, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République du Congo. Nin yɔrɔ in na an b'aw sɔmi yira k'a fɔ ko Congo fila de bɛ yen nɔ anw bɛ ni Congo Brazzaville de ye Congo filanan o bɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko Congo Kinshasa olu b'u yɛrɛ de ka wari dun n'a bɛ f'o ma ko le franc congolais o ni franc CFA tɛ kelen ye komor jamanaw fana bɛ nin cogoya kelen de la n'u ka wariw ye sabula a fana sirilen don faransi wari de la komor jamanaw olu ye farafina jamana misɛnnin saba de ye ka taa ni sahɛli ye ni kɔgɔji kɛlen don k'u lamunumunu ɔ n'i ye nin jamana kuluba saba ninnu de fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa yɔrɔ d'i ma n'a bɛ f'o ma ko zone franc zone franc o tɛ dɔwɛrɛ ye dakuruɲɛ kelen o ye farafina jamanaw de ye faransi sen bɛ minnu ka wariko la ɔ jɔni de bɛ wari dilan bankiw de yamaruyalen don ka jamanaw ka wari dilan banki ye suguya fila ye anw bolo yan nɔ banki santaraliw bɛ yen nɔ n'o ye bankiw bɛɛ lajɛlen fa ye ani banki kɔmɛrisiyaliw n'o ye banki fitininw ye banki misɛnmaninw e ni ne ka wari bɛ mara banki misɛnmanin minnu kɔnɔ a bɛ f'olu ma ko banki kɔmɛrisiyali bankiw bɛɛ lajɛlen fa n'an b'a fɔ o ma ko banki santarali o misali surunmannin dɔ ye bceao b'an bolo cogo min na n'a bɛ f'o ma ko banque centrale des états de l'afrique de l'ouest BEAC bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma banque des états de l'afrique centrale ani banque centrale européenne n'a bɛ f'o ma ko BCE n'o ye Europe jamanaw ka banki belebeleba ye réserve fédérale des états-unis o bɛ yen nɔ n'o fana ye amerikɛnw ka banki belebeleba ye n'i ko banki misɛnmaninw o bɛ se ka kɛ ecobanki ye o bɛ se ka kɛ bimi ye walima o bɛ se ka kɛ bms ye o la banki misɛnmaninw olu bɛ banki belebeleba ninnu de kaman kɔrɔ banki misɛnmaninw tɛ se ka fosi de kɛ k'a sɔrɔ banki belebelebaw ka yamaruya t'a kɔnɔna na o la n'an ko banki misɛnmaninw bɛ wari dilan a ka kan an k'a walawala ni misali ɲɛnama ye misali la ali ye sɛnɛkɛla ye a mago bɛ ka saridabaw san ka taa sɛnɛ kɛ o la a mako bɛ waa kɛmɛ na a bɛ wuli ka se banki fitinin dɔ ma a bɛ t'a fɔ banki fitinin ye k'ale mako bɛ waa kɛmɛ na banki fitinin cogoya fila de b'a bolo a ka waa kɛmɛ juru don ali la a cogoya fɔlɔ banki bɛ a ka kiliyanw ka wari lajɛ ka waa kɛmɛ ta ka b'o la k'o di ali ma a b'a fɔ ali n'i bɛna wari in sara i bɛ waa mugan far'a kan o bɛ kɛ wari in tɔnɔ ye o la ni ali bɛna waa kɛmɛ sara ali na waa kɛmɛ ani waa mugan sara o ye cogoya fɔlɔfɔlɔ ye a cogoya filanan o de ye i bɛ t'a sɔrɔ waa kɛmɛ in dalen tɛ banki yɛrɛ bolo o yɔrɔnin na o la a bɛ mun de kɛ a bɛ ali ka kɔnti lajɛ dɔrɔn ka waa kɛmɛ sɛbɛn ali ka kɔnti kɔnɔ an da ser'o yɔrɔ ma a bɛ f'o de ma ko monnaie scripturale o la a ye waa kɛmɛ in sɛbɛn ali ka kɔnti kɔnɔ waa kɛmɛ in dun bɔra min a bɔra sankolo de la wa a bɔra dugumakolo de la wa nin yɔrɔ in de la a bɛ fɔ ko banki fitiniw k'u bɛ wari dilan ni foyi ye ni nazaraw b'a fɔ ma ko ex nihilo o la ni ali tilar'a ka sɛnɛfɛnw na k'u feere k'a ka tɔnɔ sɔrɔ a bɛna banki ka juru sara ni waa kɛmɛ ni waa mugan ye o la banki bɛ mun de kɛ a bɛ waa mugan ye a b'o de garide a yɛrɛ bolo ka waa kɛmɛ k'o jɔsi dakuruɲɛ kelen ka waa kɛmɛ k'a latunu i komi a y'a lana cogo min ɔ banki fitinin filɛ ka nin wale mun kɛ n'o de ye ka wari dilan ni foyi ye o kɔntorolelen don o jateminɛlen don awa o sumanen don o lakɔlɔsilen don bankiw bɛɛ ka banki de fɛ n'an b'a fɔ ma ko banki santarali dakuruɲɛ kelen banki fitini tɛ se k'o kɛ a kunfɛ tentɔ a b'a kɛ ni olu ka yamaruya de fana ye banki santaraliw de bɛ wari biye ninnu ani wari gana ninnu minnu b'an bolo olu de b'a dilan nka farafina banki santarali ninnu caman camanba bɛ yen nɔ u yɛrɛ t'u ka wari dilan sabula u b'a fɔ ko a dilanni a wari ka ca ani a minɛn t'u bolo o la u b'a ta k'a di jamana wɛrɛw ma o misali dɔ y'an ka faran sefa ye a bɛ dilan faransi kun mun na o y'o dɔ ye o la aw ni ne kɔnti b'anw bolo banki fitininw na cogo min an k'a dɔn k'a fɔ ko banki fitininw fana olu fana ka kɔnti de bɛ banki belebelebaw la o cogo kelen na yen nɔ O la an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ ko jamana politigi ani banki santaraliw bɛ politigi mun boli wari sanfɛ k'u tɛ ɲɔgɔn ye sira la sabu banki santarali ale y'a yɛrɛmahɔrɔn de ye a sirilen tɛ jamana politigi la o la banki santaraliw bɛ se ka politigi mun boli wari sanfɛ o dɔ ye ka dɔnɔ tɔnɔ k'a layɛlɛ walima ka dɔnɔ tɔnɔ k'o lajigin ni nazaraw b'a fɔ ma ko taux d'intérêt directeur o dɔnɔ tɔnɔ de ye n'an ma fili silamɛw b'a fɔ o de ma ko riba misali la n'i ko banki ka dɔrɔmɛ kɛmɛ juru don i la banki b'a fɔ n bɛ kɛmɛ juru don i la nka i b'a sara ni dɔrɔmɛ kɛmɛ ani dɔrɔmɛ tan ye dɔrɔmɛ tan min b'a sanfɛ o de ye taux d'intérêt directeur ye o la wari ka caya an ni ɲɔgɔn cɛ ani wari ka dɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ sannifɛnw da ka yɛlɛn n'an b'a fɔ o ma ko inflation ani sannifɛnw da ka jigin an bɛn'a ye k'a fɔ ko banki santarali ko n'i y'a lajɛ kosɛbɛ ko ale nɔ bɛ se ka ye o la dɔɔni sabu dɔnɔ tɔnɔ ni nazaraw k'o ma ko taux d'intérêt o karafe o bɛ banki santarali de bolo ni banki santarali ye dɔnɔ tɔnɔ lajigin i b'a ye k'a fɔ ko banki misɛnmaninw olu bɛ boli ka na juru ta nɔgɔya la sabu dɔnɔ tɔnɔ man ca o la jamana kɔnɔdenw fana bɛ na banki misɛnninw kɛrɛfɛ ka na juru ta nɔgɔya la sabu dɔnɔ tɔnɔ man ca i b'a ye k'a fɔ o bɛ na ni fɛn damadɔninw ye o b'a to wari bɛ caya jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ nka o bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ fara feerefɛnw sɔngɔ kan nka a bɛ kɛ sababu ye fana ka sɔrɔ layiriwa nka ni banki santarali n'a ye dɔnɔ tɔnɔ layɛlɛn i bɛn'a ye k'a fɔ dɔ bɛ bɔ banki fitininw ka juru tali la banki belebeleba yɔrɔ la awa dɔ bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw fana ka juru tali la banki fitininw ka yɔrɔ la sabu dɔnɔ tɔnɔ o ka can kojugu o bɛ kɛ sababu ye ka wari min bɛ yaala yaala an ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ bɔ o wari hakɛ in na ka dɔ bɔ fɛnw sɔngɔ na nka a bɛ kɛ sababu ye fana ka sɔrɔ k'o lasegin kɔfɛ dɔɔni an b'a dɔn k'a fɔ ko tarawelelakaw ani jaralakaw kɔni olu kɔni sigilen don k'an ka ɲininkali dɔ de jaabili kɔnɔ n'o de ye ni wari ni papiye de don mun na u t'a camanba dilan k'a di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ lajɛlen ka kɛ faama ye an bɛɛ lajɛlen ka lafiya o la an b'a fɔ jarakɛni ɲɛna ani tarawelekɛni ɲɛna ko an ye o ɲininkali ko an y'o jaabi kabi video daminɛ na sabula an kumana bamanankɛ kan ka kuma donsokɛ kan ani numukɛ kan an y'a ye k'a fɔ ko bamanankɛ ka ɲɔ donsokɛ ka sogo ani numukɛ ka wotoro ko o de ye nafa ye sabula u bɛnn'a kan dɔrɔn de k'a fɔ ko an ka nin nafa ninnu k'olu falen falen an ni ɲɔgɔn cɛ an ka kolonkisɛ k'o baaraminɛn dɔ ye kolonkisɛ nana o de hokumu kɔnɔ u bɛnn'a kan dɔrɔn de ka nafa don kolonkisɛ la n'o tɛ nafa foyi tɛ kolonkisɛ in na u bolo sabula olu mago bɛ ɲɔ ani sogo ani wotoro de la u ni ɲɔgɔn cɛ o la an b'a ye k'a fɔ ko ni fɛn cayara kosɛbɛ kosɛbɛ dɔrɔn o bɛ dɔ bɔ fɛn yɛrɛ nafa la misali la n'i ye zɛrɛnbara ta k'a ci fila ye k'a di mɔgɔ fila ma o mɔgɔ fila b'a dun k'u kɔnɔ fa nka n'i ye zɛrɛnbara ye i bɛ se k'a ci siɲɛ bi naani fana k'a di mɔgɔ bi naani ma a mɔgɔ bi naani bɛɛ lajɛlen b'a dun mais est ce que a bɛna mɔgɔ bi naani kɔnɔbara fa wa o bɛ cogo min wari fana b'o cogo de la o la o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko être riche c'est produire de la valeur et non avoir beaucoup d'argent o la yɔrɔ la i b'a faamu k'a fɔ k'i ye wari dilan ka caya o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ye ɲɔ ni malo ni sogo dilan ka caya o mun de la mali ka yɛrɛmahɔrɔnya kɔfɛ modibo keyita a ye mali sama ka bɔ faransefa la ka mali yɛrɛ ka wari dilan n'a bɛ fɔ ma ko faranmaliyɛn ni dɔw ko a ma ko mali wari zuye kalo tile fɔlɔ tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni fila an y'a fɔ aw ye ka tɛmɛ jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya ani jamana ka taaɲɛ dɔ fana sirilen don jamana yɛrɛ ka wari la o de hakilina kɔnɔna na modibo keyita a ye mali sama ka bɔ faransefa la o mali wari in bɔtuma ani faransefa bɛɛ lajɛlen tun ye fanga kelen ye o mali wari in bɔlen san kelen kɔfɛ dɔ nana bɔ mali wari in fanga la ni nazaraw b'a fɔ ma ko dévaluation san naani o kɔfɛ dɔ wɛrɛ tilara ka bɔ a fanga la tuguni mali wari kɔni bɔtuma tun ka di maliyɛn caman ye nka taali ɲɛfɛ a nana gɛlɛya caman camanba sɔrɔ n'o de dɔ ye a tun tɛ se ka falen ni mali kɔnɔna tɛ nanzaraw b'a fɔ de ma ko monnaie non convertible jamana jagokɛlaba minnu tun bɛ yen nɔ a waati ani cakɛda dunan minnu tun sigilen don mali kɔnɔ olu kɔni ma mali wari in filɛ ni ɲɛ ɲuman ye sabula olu ka sanni feere ni diɲɛ jamana wɛrɛ julaw ni ɲɔgɔn cɛ olu tun ka bɔ t'o la modibo keyita ka fanga sinaw fana tun bɛ yen nɔ a waati n'olu fana ma sɔn mali ka nin wari kura in na o la u ye wulikajɔw kɛ mali wari kama walasa a ko bɛ se ka dabila o mɔgɔ dɔnnenba dɔ tun ye fili dabo sisoko ani amadun diko o ka nin wale de kama modibo fanga nan'u minɛ k'u kiri k'u bila ka taga kidali kaso la n'u fila bɛɛ sara yen nɔ musa tarawele kɛlen k'i sigi fanga la ale ye mali wari in bila ka segin ka na don faransefa la tubabu san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin ni naani k'o sababu kɛ feerefɛnw sɔngɔ damatɛmɛ gɛlɛya ye ani jamana ka sɔrɔ yiriwabali ye mali wari ka dɛsɛ ka sira sɔrɔ sɔrɔ dɔnnibagaw caman kɔni ye faransi de bolo ja yira ko sabula ko faransi tun b'a fɛ ka modibo keyita n'a ka jamana kɛ misali ye jamana tɔw ma minnu tun bɛ faransefa dun a bɛ san caman bɔ sisan nɔ farafinden caman fana wulilen don ka faransefa kɛlɛ o de hukumu kɔnɔna na sediyawo jamanaw fana farala ɲɔgɔn kan ka bɛn a kan tubabu san ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn k'u bɛna jɛ ka wari kelen dun awa k'o wari wele ko eko o eko wari tun dunni kan ka daminɛ sediyawo jamanaw fɛ tubabu san ba fila ani mugan nka a tilara ka b'o la sisan nɔ kunnafoli laban min b'an bolo an ka nin video in kɛ tuma na o de ye ko yanni tubabu san ba fila ni mugan ni wolonfila cɛ o wari kura in n'a bɛ fɔ a ma ko eko ko faransi de bɛn'i jɔ o fana garanti kɔrɔ i n'a fɔ a bɛ faransefa garanti kɔrɔ cogo min o de la farafinna sɔrɔ dɔnnibagaw dɔ ko o tɔgɔ in kɔni falenna ko nka taabolo kɔrɔ minnu ni farafindenw b'a kɛlɛli la ko yɛlɛmaba ma don o ko la an tun bɛ fitini mun dɔn wari la an y'o fɔ aw ɲɛna aw fana bɛ mun dɔn a y'o fɔ an ɲɛna kɔmantɛriw la sabu tulo bɛ taa kalanso don o don n'an ka video diyara i ye a yira ko a diyara i ye an'i ka video tila i n'i kanubagaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ni nin y'i siɲɛ fɔlɔ de ye i bɛ abonné chaîne na ka cloche activer o la n'an ka video kuraw nana a tɛna fɔ i kɔ ne balimaw maa bɛ ko dɔn nka maa ko bɛɛ dɔn tɛ sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn de ɲɔgɔn tɛ sa ala ka mali dɛmɛ ala ka farafinna bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an b'a fɔ salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu